ibe zuru Igbo nwa unu nwere ike inyere aka rinne na ya ee a na-ekwu ya n'ụlọ ụka ọ na-aba ba na ntị ịghọtago ee werebe nke ọzọ ọ dị mma anyị anụla nnọọ em ihe gbasara asụsụ Igbo ụfọdụ ma anyị na-anụkwa na ntị na-afụkwa n'anya na ị bịa na ụlọ akwụkwọ ụfọdụ n'ala Igbo agazie ma na ezinụlọ ebe ndị Igbo bikwa oge ụfọdụ abịa n'ụlọ akwụkwọ nwata sụọ Igbo ata ya afụfụ asị na ọ maka gịnị asị na ọ sụrụ Igbo oge ụfọdụ batakwa n'ezinụlọ ụmụazụ sụkwa igbo n'ezinụlọ nne na nna atawakwa ha afụfụ kedu anyị sị ka a jụọ gị kedu ka esi wee kwọ onye ukwu a ee ive a ị jụ amarọ m ma a ka na-eme ya kịta maka na emeli oge anyị dị na nwata na onye sụọ vernacular ọ bụ na ibe eji eme ya ọ ga-abụ bụ inyere anyị aka ka anyị mụta oyibo ndị ọcha bụ ba wetara anyị amamihe lere anya fụ na anyị na-asụ n'olu n'olu wee sị ọ dị mma ka anyị were asụsụ ba wee kwuru okwu ka anyị wee nwee ike ịga na-aghọta onwe anyị ị ma asụrụ onye yoruba igbo ma ọ bụ onye hausa ee mana ị sụwa oyibo onye ọ bụrụ na i tipịasịrị ya etipịa enwee ike ịghọta ibe ị na-ekwu ọ nya ka eji wee wetara anyị oyibo ikpe amarọ ba okay nke anyị na-ekwu o mere mgbe anyị dị n'ụmụaka ọ ga na St. John's Kaduna o mere maka na ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ri na ọ bụrọ sọsọ ndị Igbo ebute ofu obere ite dọbe na klaasị ị sụọrọ anyị Igbo achajịa gị jee tinye kọbọ n'ime so nke a i kwuru tụrụ m n'arị na ekwerọ m na a ka na-eme ya maka na ọ bụ na a ka na-eme ya enwere m ike ikwu okwu maka ya mana amarọ m ma a ka na-eme ya Em, o nwe ebe ị maara a ka na-eme ya ebe a na-afụkebe ya kịta bụ na ụlọ akwụkwọ a ndị mmadụ na-ejizi aka ha enwere onwe ha a na-akpọ private schools ebe a na-afụkebezi kịta ma ọkwa na ọ na-eme o nwere ike ọ bụrụ otu o si eme mgbe ahụ ka o si eme kịta mana a na-afụkebe ya nwa cham cham cham obere kịta
ịma na ọ ya aka mma ịchọta ebe ụdị ibe a dị i mekene ka m marụ maka na Chukwu nyere aka ọ bụ na m ekwuwe okwu n'obodo anyị ọgbakwata ọsọ ana ndị Igbo na Naịjirịa a na-ege m ntị ọ bụ m ma ndị ebe dị etu a bụ ghọta na ba na-eme ya ma gwa ba ba kwụsị ya na ọ dịrọrọ anyị nwa mma bụ ndị Igbo ba ya akwụsị ya anyị chọta na o nwere ebe a na-eme anyị kwuo maka ya ya akwụsị hmm. ọzọ ọ dị mma mgbe gboo ee o nwere ife ejiri mara nna nna anyị ha dịka nka na ụzụ ọrụ hmm. ugbo hmm. oge ụfọdụ anyị na-anụ okwu a sị gị Ụmụeri blacksmith ụfọdụ asịkwa gị Ọka smith ụfọdụ asị gị Igbo Ukwu artifact ụfọdụ asị gị Udi Mm. ehe na ịkọ ji na ịkọ akpụ Mm. mgbe ahụ mana m kịta ọ dịzie ka ọ dịchazi o nwere ife ị nwere ike ikwu nke mbụ bụ na anyị ji ama agwụ n'anụ ụzụ onye kụnyere ọbara mma na ugwu tupu ya jee n'ụzụ na ọ bụrụ ebe anyị chọrọ ahụ obodo na-emeghe ndị mmadụ a na-apụ o nwere ndị dị ndụ taata bụ bọọlụ ka eji malụ ba o nwerọ ndị na-ana o nwerọ ndị a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ ndị na-agba bọọlụ o nwere ebe nwatakịrị dị ọgụ arọ na ise a sị na ụgbọelu nakwa na ya anwụ ya bụ nnukwu moto niile a na-emetụ n'obodo oyibo alụwa nke a kara agwa onye a na-agwa gị bụ akọkwanụ nwunye ya mana ego chiri ya arụ ị newa ka ịma na ọ bụrụ onye ọbụla ga-eje n'ụzụ jee dọ na-arụ eko ọ bụrụ ibe mere ya bụ na obodo bịa meghebe ndị mmadụ pụba onye pụzia o jee mụọ ibe Chukwu kwadoro ya na ọ ga-eme o were mebe ya o nwere ndị ka nọ n'ụlọ na-eme ive anyị kwu a na-akpụ ụzụ na-anọgharị na ndị maara anya ya eje na-ego ọ dịbụ ka ive a kpụrụ akpụ dị ebe ele Mm. mmadụ kpụrụ ive a onye akpụ Tansi dị n'ilo Mm. kpụrụ ya bute mie o nwere ka o si wee kọwasị ya ị mara ndị a na-akpụ ive a na nkọwa bụ na ịnọ kọwasị anya o doro m anya mana e nee m ya anya ọ ma mma Mm. o wee ruo ọ ga-akpụtali m ebuli mpi be bụsịla abụ mgbe nna m nwere nwere mpi evi na-abanyesie n'ebe a ehe Mm. ma nke m ji aṅụ mmiri ya dị n'ala ya mpi atụ Mm. nọ ebe ebe m na-ene ya anya ọ na-eze m eze Ma ndị na-etie, eh? onye bịa nọdụ ana nere ya anya etu a ọ na-asị na ya amarọ nke anyị ekwu ọ gara gị ịwa ekwulie ọ bụrụ ive a tụrụ atụ Mm. ọ bụrụ ive a mụrụ amụ Tansi a dị n'ilo ive m ji wee kpụ ya bụ 250,000 mgbe ahụ 250,000 ee and emeghere m ụlọ m a 8 years ago etago ekwere m Tansi nkwa na mụ na ya ya-ebi ikwu nne ya dị be anyị ya na nna m jekọrọ akwụkwọ kụzikọrọ nkụzi m ebe a na mụ na- ọ- ọ dị ebe a M wee gwa onye a bụ merie ya akpụ m Tansi nwa ọfụma na ọ wụ nkwa m kwere onwe m ọ ga-esi na i jee be anyị ị ga-ahụ Mary akpụrụ akpụ ee ọ bụ ive anyị na-atụ anya mgbe a bụ ngwa nne anyị dị asọ na ebe a mere ana mma akpụghị gị na nna m na nne m adọọ na Nteje ive a bụ Mary maka mụwa bụ a Marian Catholic ive a bụ Marian ozugbo ngwa nne anyị dị asọ kpụlị ya gbaba ya na a ka na-akwa nka a ka na-akpụ ụzụ mana ndị mmadụ arịgolu n'enu mmadụ na-akpụ na nna nna nọ kpaba ka na-eme ive a na ị ma na obodo ama emeghe emeghe ee mana ka nwee ndị na-eme ya no ọ bụrụ na ị kpụọ ive ya-atụ ndị mmadụ n'anya ejee zụlụ ya ive a na-akpọ museum edebe ya ebe ahụ ee o nwere museum dịbu n'Igbo Ukwu ebe anyị ji eje mee film otego aka o nwere ụdị ive eji etinye flower anyị bụ na ya deeti dị na ya bụ 9th century n'Igbo Ukwu mm. a na-egwu ana wee gwutie mm. so a na-ekwu na ọ nwere ive jikọrọ anyị na ndị Jews Israel dịka sno maka na ba na-aga n'iru anyị wee chọọ ka ọ bụ na o nwe ive jikọ anyị na ba a na-achọta chọtalụ na-aga ndị ọzọ akpacha anya si ovu akụkụ na-emebie asụsụ anyị bụ Igbo sịkwanụ n'asụsụ izizi Chukwu kee mana a na-ekwu ya ka ọ dịsịa unu bịara ma na eziokwu gị na ive gbasara ndị Jews ọ bụ na o nwere ive a na-akpọ levirate sistem na be ba Ọ bụ na di nwaanyị a nwụrụ nwanne ya ekuchie nwunye etu anyị si eme etu a ka ba si eme ya na be ba etu anyị si agba ava ka ba si agba ava nwekwa ka mmadụ esi mụọ nwaanyị agụọ ya Ada na Baịbụl N'ebe a, ị na-agụ Baịbụl, Jenesis a bụkwa n'ọnụ Igbo. Na o jee n'isi isi, ọnụ Igbo ka ọ bụ. A na igbe ka nze ekpega efere a, ma ị na- ị na-ekwu ive a. Ọ na ọ nwere ka o si adịsi unu mana ọ bụ na i jee Aguleri, Mm. o nwere ebe a na-akpọ obu Gad na Aguleri obu obu gad obu gad gad bụ ovu n'ime ụmụaka Jekọb Izrel mụta ha mesịrị oge atisesi ba ncha nwancha nwere Gad avụ na Aguleri ka ọ setụrụ mụrụ ụmụaka i lue ebe avụ ihe arịgo ya eyi gị egwu i jee ebe avụ ive ị ga-avụ o nwere nnukwu nnukwu ukwu osisi dị ebe avụ mgbọrọgwụ ya bụ ovu mana ukwu osisi avụ dị ịtọ ya triniti ọ bụrụ i jee ebe avụ egosi gị gwabazia gị ive ndị ọzọ jikọrọ anyị na ndị a bụ etu esi ebe nwa ugwu ma a mụa nya ive a ga-aga onye nwụrụ adịghị n'ụlọ okwe n'izu isaa Kedu ihe bụ izu isaa month's mind maka na izu ụka ndị Igbo bụ mkpụrụ ụbọchị ịnọ hmm. egara ive ori nne abụ ive ejekọbara gị ka na unu nwee ebe hmm. unu eje ebe a jee jụọ ese ọtọdụ so na A ka nwee ndị na-akpụ ụzụ were na-akwa nka ọ bụ ma eriozi nne maka na obodo emepego ndị mmadụ ehe. ọ dị bụ ka ive gbasara ịzụ nwaanyị a nụrụ ọvụụ o nwere ive a na-akpọ ije oku n'ala Igbo ịnụta nwunye Ego ọbụla nke diọkpara na maọbụ ị nọ jide nwunye ga ebe ahụ nwunye diọkpara bụ a na-akụziri ya ive niile fa ya eme ma ọ nọdụ na be di ya Fada Tansi mesịrị lụọ ụnọ ọ bụrụ ebe a na-azụ ụmụ nwaanyị ya eje na be di nwunye mama m so na ndị a zụrụ ebe ahụ Fada Tansi mekwu nwunye m baptizim mgbe ndị ọzọ kwuru ọ gwa gị na i mekete bịa ka i bu nwunye gị ebe a ọ nọ ọzụzụ gị na ya anụọ ọ na-aka ụka ive dị egwu m wee kwudere ya o na ihe gbasara ya bụ n'ọnụ nna m ka ihe esi na mgbe ahụ na ha nọ n'ụlọ akwụkwọ a gbasaa akwụkwọ bukọrọ akpati ndị ọbụla na-ebu onwe ya n'isi wee o tego o bidoro ebe ive gbasara Tansi erika bidoro ije kwulie Fada bịara abịa ọ rapụrụ gị bed tọọ ute n'ala dine e sisie ive ga na-ekunye gị azụ mgbe mgbe ndị nyanwa na-eri onwe n'ime niile o tego ibe ya sị gị tagharịa n'anụ hmm. anụ gwara na ana akpịrị n'ọgụgụ kerewa ya na ndị na-akwa nka na-akpụ ụzụ ọ ka dịsị mana fa eriozi nne hmm.